a lapempha akuluakulu a bungwe la IMF kuti achite machawi pothandiza dziko lino kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiye wapereka pempholi atakumana ndi akuluakulu ochokera ku bungwe la IMF motsogozedwa ndi mkulu wa bungweli kuno ku Africa a Abebe Selassie. Professor Mutharika watsindika kuti kuchuluka kwa ngongole imene dziko lino lili nawo komanso kusakhazikika kwa kupezeka kwa mafuta a galimoto ndi ena mwa mavuto amene akusokoneza chuma cha dziko lino choncho ndikofunika kuchitapo kanthu. M'mawu ake, mkulu wa bungwe la IMF kuno ku Africa a Selassie analonjeza kugwirana manja ndi mtsogoleri wa dziko linoyu kuti athetse mavuto a zachumawa kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha ati ndi okhutira ndi zokambirana zimene achita ndi bungwe la IMF zimene ati ziyamba kubala zipatso posachedwapa. Ndingathe kunena pano kuti meeting yathu inali yabwino. A president asimikizira um, a Mr. Abebe kuti iwo ndi okonzeka kuti akonze dziko lino. Chimene awapempha um, imf kapena through mr abebe ndi yonena kuti atithandize mwansangansanga nkhani ya foreign exchange ndalama zakunja chifukwa tikakhala ndi ndalama zakunja ndikuti zonse zikonzeka chifukwa kuti tigule fetereza kumafuna ndalama zakunja kuti timagule mafuta agalimoto kufunika ndalama zakunja uh, so chimene mungatifunsa kuti kodi boma la malawi likufuna chani chomwe ife tikufuna kuti atithandize nkhani ya foreign exchange uh, komanso ife ndiokonzeka kuti tikonze dziko lino likonzeke a president ndi okonzeka pali uh, amati political will from the president kuti zimenezo zichitike so mukandifunsa chifunika ndi chani nkhani yoti athandize komanso tikuziwa kuti pa, pa imf payokha simapereka ndalama zambiri tikufunanso support kwa ma donors amene ali malawi munomo tili ndi african development bank eh, tili ndi tdb tili ndi maiko ena ngati uh, eu uk mawa pano akhala ku aujeni Mr Abebe akhala kukumananso ndi ma donors amene aja kuti akapange mobilize amati support kuti athandizenso dziko la malawi msonkhano wachisanu ndi chiwiri 7 wa mabungwe a africa union au ndi european union eu ukuyembekezeka kuyamba mu mzinda wa luanda kulikulu la dziko la Angola masana ano. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr Jane Ansah ndi yemwe akutsogolera nthumwi za dziko la Malawi ku msonkhanowu umene ndi wa masiku atatu ndipo ukuchitika pa mutu okuti kulimbikitsa bata ndi chitukuko kudzera mu ubale wabwino wa mabungwe oyimira mayiko. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuti msonkhano wa bungwe la maiko a mu africa la africa union ndi bungwe la maiko a ku ulaya la european union eu uthandize kuti dziko lino lipeze thandizo pa ntchito zake zachitukuko ku magawo a mphamvu za magetsi malonda ndi mafakitale ndi luso lofalitsira mauthenga la makono nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena dr george chaponda ndi amene anena izi ku angola pokonzekera msonkhano wa mabungwe awiriwa umene ukuyamba masana ano
dziko la malawitu lakhala ndithu likupindula bwino ndinganene kuti eu ndi mwa madona athu amene akhala okhulupirika kwambiri tikakhala ndi mavuto ndithu iwo amabwera kutithandiza komanso ngakhale nkhani za democracy muona takhala posachedwapa ndi chisankho chathu chi- tizinena choona zonse zinali zoyenda bwino kwambiri Ah, ndalama zinatu zinali kuchokera kwa european union amene anali kutithandiza komanso kutilimbikitsa nkhani ya ma human rights eh, ya mdziko iwonso ndiye wakhala kutithandiza kwambiri komanso si izo zokha pali nkhani za zitukuko za mitundu mitundu nkhale izi ya ah, magesi energy akhala kutithandiza em, ma- misewu ndi zinthu zokhala ngati imenezo tinganene kuti komanso sizo zokha ah, muziwa ife takhala tikuyang'ana misika yakunja kuti ah, tingapeze bwanji misika yakunja kuti tisamangokhulupirira ah, zinthu zochokera kunja zokha koma ifenso mdziko muno tizitha kutumiza kugulisa zinthu iwo ndiye akhala kutithandiza kwambiri ndiye ndikhalenso wothokoza kwambiri komanso Ah, kunena zimenezo izi zikuchita ntha- zikuchitika pa nthawi yabwino pamene tangobwera ife kuchoka ku moroko kumene aku moroko avomereza kuti ku malawi kuno ah, akhazikitsa fertilizer factory ya fertilizer komanso ah, akhazikitsa eh, za mphamvu ya magesi zija 500 megawatts zimene zidzatithandiza Iwo aja ndi a European Union ndi ena, zinthu zimene zizakhala ngati zikutithandiza kwambiri kuti mavuto athu amene takhala tikuonekera Malawi akuchepa.
Maiko a Malawi ndi Uganda alonjeza kupititsa patsogolo ubale wawo mu ntchito za malonda pofuna kutukula chuma cha maiko awiriwa. Poyankhula pa msonkhano wa zamalonda wa chaka chino wa pakati pa maiko awiriwa, Kazembe wa dziko la Uganda a Fred Mwesigye anati msonkhanowu ukupereka mwayi kwa maiko awiriwa ochitira malonda limodzi. Zambiri mu lipoti ili la Chinsisi Moyo.
Mkumano wa maiko a Uganda ndi Malawiwu unabweretsa pamodzi ochita malonda, okonza zinthu zamakono ndi ena ndi cholinga chofuna kuonetsa zinthu zomwe amakonza kuchoka m'mayiko awo kazembe wa dziko la uganda a fred mwesigye analengeza za ubale pa maulendo a pa ndege omwe uchititse kuti ndege zochoka kuno ku malawi ziyambe kupita mu mzinda wa entebbe ku uganda kuyambira pa 15 disemba izi malingana ndi kazembeyu ndi zofuna kulimbikitsa ubale pakati pa maiko awiriwa. Polankhula moimira dziko la Malawi, a Sphiwe Mauwa, mkulu woona zolemba anthu ntchito mu unduna wa za fakitale, ntchito za malonda ndi zokopa alendo, wati pali zambiri zomwe maiko ngati Uganda atha kupindula ndi dziko lino zochoka m'nthambi ya zaulimi, migodi, zokopa alendo ndi zina. Uwu uli ngati mtaji kwa anthu amene ali ku Malawi koma akhala akulakalaka kuti atapanga business ndi anthu a ku Uganda komanso anthu a ku Uganda amene akhala akulakalaka kuti atapanga invest kapena atachita mwina business yosiyanasiyana ndi ku Malawi. Nde mkumano ngati uwu ukupereka danga kuonetsa kuti ngati mwina mumakhala ndi mavuto pamene mmapanga business kapena mmafuna kupanga business mwina kapakhala ndi mavuto kupanga register land, kupanga register business yanu kapena muna vuto ndi anthu a msonkho komanso kodi ndi chani chimene mungachite boma lingathandize chani, bomano likuonetsa kuti Padakali panopo kuchita business ndi, ku, ndi anthu aku Uganda kapena ndi dziko la Uganda tsopano kuphweka chifukwa kuti tikupereka information komanso danga kuti ma business kapena ma products pakati pa Uganda ndi Malawi achitike. Ndipo m'mawu ake, ogwirizira udindo wa mkulu owona za malonda ku Malawi Investment Trade Centre, MITC, a Lovemore Ndege anati mkumanowu ndi ofunika pokweza nkhani za malonda m'maiko awiriwa. Katundu wa ku Malawi atha kulowa ku Uganda popanda misonkho ina iliyonse, popanda choletsa chilichonse. Ku Malawi kuno kuli katundu wambiri ngati mtedza, ngati nyemba, uh, komanso ICT and other trade services. tourism oti tikhoza kukapanga business uh, ku uganda ma ugandanzinso ayenera kubwera ku malawi kuno monga mukudziwa kuti kampani yathu ya ndege malawi airlines iyamba kuuluka uh, direct flight pa chizungu uh, kupita ku uganda tsiku lililonse ndege yathu izikagona ku kampala kuyambira pa 15 december uh, tiku- tikupempha malawi kuti atenge advantage ndege imeneyi atumize katundu uh, komanso mukafuna kugula katundu ku, ku uganda simukufunika madollars mukhoza kugula katundu m'makwacha ndiye kuti anthu ambiri atha kumapanga business kudzera mu mkumanowu anthu ochoka m'mabungwe osiyanasiyana a m'mayiko awiriwa akambirana za momwe angapititsire patsogolo malonda pakati pa malawi ndi uganda chinsinsi moyo mbc Lilongwe.
Pafupifupi anthu 10 kufikiranso anthu 15 ndiomwe amapezeka ndi nthenda ya Hepatitis B pa miyezi itatu iliyonse amene ambiri mwa iwo ndi amayi oyembekezera akumpoto kwa boma la Mzimba. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba a Martha Munthali ati pakufunika kulimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikayezetsa matendawa